an balima andal media jabarani filɛbaw aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na aw bɛ k'an lajɛ eh, bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ wuladala foli di aw bɛɛ lajɛlen ma o la laadalako la fɛn min ye juma o juma kunnafoni kɛnɛ an na o ta k'o di aw ma cogoya min na ka jamana kɔnɔ ko k'o ta kelen kelen bakuruba bakurubaw k'o di aw ma cogoya min na aw kana to eh, ɲɛnafin na o hukumu ni a kadara kɔnɔna na bi ye juma ye ni o bɛnna juillet kalo tile mugan eh, juillet kalo tile kɔnɔntɔn ma san ba fila ani mugan ani kelen o la bi lahalayaw de filɛ an bɛna minnu da aw tulo kan an ka jamana kalafili min ni o bolodan bɛ an ka jamana camancɛ fanga fɛ ni o ye o bɛ tali kɛ eh, jamana masakɛ kalafili kan ayiwa fɛn min ye jamana gɔkɔrɔnama ɲɛmaa ye ni o ye dɔktɛr sogɛl kokala mayiga ye ayiwa ale ye sigikafɔ kɛ ni a baara ɲɔgɔnw ye an na o kunnafoni k'o da aw tulo kan ni o bɔra yen an ka jamana kɔrɔnfɛla la fɛn min ye faransi olu ka wolomasiri taba minnu bɛ yan nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye u ka yɔrɔ caman ye u bɛna o wuli hakaja u ka baara ka a sunsoro an ka jamana kɔrɔnfɛla la fɛn min ye zani san o ka ban emmanuel macron ale ye laseli kɛ rfi kan an na o kuma da aw tulo kan o kɔfɛ kunnafoni min bɛ yen hali bi an bɛ to an ka jamana kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la motikaw fɛ yen dugu min bɛ moti ko yuwaru fɛn min ye yuwaru ale mɛri ani a denkɛ i k'a dɔn ko banbaanci dɔw minnu ni u lakodɔnnen tɛ u ye olu ta ayiwa ka bɔ u siso kɔnɔ ka taa ni u ye yɔrɔ wɛrɛ maa tɛ u dɔn yɔrɔ min na an na o kunnafoni fana da aw tulo kan o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsin bɛ jago koɲɛw ma ayiwa fasiri a y'a jira k'a fɔ ale ni i k'a dɔn busew u ye ɲɔgɔn ye busew ka lafasa jɛrɛ tɔnkulu min bɛ yen u ye ɲɔgɔn ye ayiwa ka bɛnkan kelen ka o sigi cogoya min na sogo sɔngɔ o bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana in kɔnɔ an na o kunnafoni fana da aw tulo kan kunnafoni kuncɛla fɛn min ye lɔkɔliden karamɔgɔw olu ka soba min bɛ an fɛ yan u ka kalanyɔrɔ min bɛ yan ni o ye ifm de kucala ye ayiwa olu laadalako la u bɛ sanyɛlɛma ɲɛnajɛ min kɛ ni o ye journée culturelle ye ayiwa ɲinan ta u ye to min sigi i k'a dɔn bari kan fɛn min ye kaburudo min ni lɔkɔliso yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ o ma ayiwa u ye o kɔnɔna furan ka a jɛ o ɲɛmaaya ni o tun bɛ aluseni kante bolo ni ale ye bsic min bɛ kucala o chef d'agence ye ayiwa ale tun bɛ kɛnɛ kan joro madu o fana tun bɛ kɛnɛ kan an na nin kunnafoni de da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan bi an balimaw aw bisimila andal media jabarani sanfɛ yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan o la bi wulada in na i ka dɔn a jirala k'a fɔ bi sakɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana minisiri minisiri ɲɛmaa ni o ye i ka dɔn sogɛli kokala mayiga ye ale min ni ale kɛra camancɛ fanga gakɔrɔnama ɲɛmaa ye ni fanga kow tan bɛ ani jamana kow tan bɛ k'o di a ma ayiwa fasiri a y'a jira k'a fɔ dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga kununko fɛn min ye midi tɛmɛnen kɔfɛ ye ayiwa i ka dɔn a dagayɔrɔ min bɛ an fɛ bamakɔ ni o ye primature ye fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ani politiki tɔnw u caman u ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se ko labɛn jɛrɛ jɛkulu ma minnu ni olu ka baara sin bɛ kalafili ma ko dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga ani ninnu bɛɛ lajɛrɛlen ye ɲɔgɔn ye cogoya min na ka se ka hakili jagabɔ kɛ ayiwa i n'a fɔ an ka jamana camancɛ fanga o ye a laɲini cogo min na cogoya min na fɛn min ye kalafili nataw olu bɛ se ka kɛ bɛn ani basigi kɔnɔna na cogoya min na fasiri a y'a jira k'a fɔ dɔktɛr shogɛl kokala mayiga ani a jɛrɛ ɲɔgɔn tɔw ni o ye a baarakɛɲɔgɔnw ye fasiri a y'a jira k'a fɔ ko u ye kuma caman u ye o fɔ i n'a fɔ ɲɛ sɔminen bɛ fɛn min na ni o ye kalafili ye o min ni o kɛn bɛ bɛɛ lajɛrɛlen haminanko ye bi ni o kɛn bɛ bɛɛ lajɛrɛlen jɔrɔnanko ye fasiri a y'a jira k'a fɔ dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga u ka nin hakili jagabɔ in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn fɛɛrɛ ani dabali suguya bɛɛ lajɛrɛlen ye o kan ka tigɛ an bɛ waati min na iko sisan cogoya min na fɛn min ye kalafili nataw ye olu musaka kow ka taa se a kow labɛncogow ma kalafili bɛ kɛ ni fɛn minnu yɛrɛ ye a bɛɛ lajɛrɛlen ayiwa ka se ka o kow ko o sigi senkan cogoya min na jamana in a na se ka basigi jamana in a na se ka bɔ dingɛ kɔnɔ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ gɛlɛya caman o sɔrɔla i ka dɔn kalafili kunko in kalafili tɛmɛnenw na fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye camancɛ fanga ye ayiwa o ɲɛmaaya ni o bɛ dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga bolo o y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa a y'a laɲini cogoya min na ko u na fɛɛrɛ ani dabali suguya bɛɛ lajɛrɛlen tigɛ cogoya min na fɛn min ye kalafili ye a na kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ cogoya min na jamana in a na se ka bɔ a yɛrɛ la nin dun ye fasiri ye fasiri min i ka dɔn ni an y'a sama ka bɔ essor kɔnɔ usumani jakite ale ka nɔrɔbila don bi ale bi kunnafoni an ka to a kɔnɔ fɛn min ye faransi ye u ka wolomasiri taba minnu bɛ an fɛ yan i n'a fɔ nansarakan na u bɛ a fɔ cogoya min na la france commencera à fermer plusieurs de ses bases dans le nord du mali d'ici la fin de l'année annoncé par le président emmanuel macron Fasiri a y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ Faransi wolomasiri tabaa minnu bɛ yan Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye i ka dɔn Emmanuel Macron ye a y'a yira k'a fɔ ka laseliw kɛ k'a fɔ yanni san laban cɛ ɛɛ Faransi u ka dagayɔrɔba min bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ ayiwa ko u na a yɔrɔ caman u na o wuli Fasiri a y'a yira k'a fɔ i ka dɔn fɛn min ye nin yɔrɔ ninnu datuguni ye u ka baara ɲɔngiri ko i ka dɔn min ni a bɛ faransi wolomasiri tabaa minnu bɛ yan ayiwa ko in na kɛ olu kunkan koyi fasiri a y'a yira k'a fɔ faransi a dagalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ i n'a fɔ kidali tesaliti fo ka taa se tɔnbɔkutu ma fasiri a y'a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen u dagayɔrɔ bɛ yen yɔrɔ minnu na ko olu na wuli ka bɔ yen ayiwa baara u na o ɲɔngiri fasiri a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye o baara ɲɔngiri in ye ko ani o wulili ko o na daminɛ i ka dɔn waati nataw kɔnɔna na koyi san ba fila ani mugan ani kelen fasiri a y'a yira k'a fɔ ko nka sani o cɛ ko n'i ye a ta k'a lajɛ fɛn min ye san ba fila ani mugan ani fila ye ko o tɛna faransi wolomasiri tabaaw o tɛn'u sɔrɔ an ka jamana in kɔrɔnfɛla la koyi ko u bɛɛ lajɛrɛlen o na wuli ka bɔ yen fasiri a y'a yira fana k'a fɔ dɔgɔkun nata ayiwa i n'a fɔ faransi jamana ɲɛma a ye a fɔ cogoya min na ko baaraw olu na daminɛ o kɔnɔna na fasiri a ko e ko bi emmanuel macron a ma nin laseli in kɛ de waati min na i ka dɔn ni ani g5 sahel eh, jamana ɲɛma minnu bɛ yen ayiwa ni olu u bɛ ka ɲɔgɔn ye an bɛ waati min na i ko sisan cogoya min na ka kuma fɛn caman kan

o bɔlen kɔfɛ i ka dɔn moti fasiri y'a fɔ cogoya min na bɔlɔlɔ sanfɛ i ka dɔn ko moti dugu min bɛ yen ni o ye yuwaru ye yuwaru ale mɛri fasiri a y'a yira k'a fɔ kunun ko ni o bɛnna i ka dɔn juillet kalo tile seegin ma san ba fila ani mugan ani kelen nɛgɛ kanɲɛ mugan ani kelen waati ni o ye sufɛ nɛgɛ ye 21 heures fasiri a y'a yira ko maa dɔw bɛ yen maa minnu ni olu ma lakodɔn ayiwa maa marifatigiw don ko olu kɔni taara mɛri fɛ yen fɛn min ye ani a denkɛ ye ayiwa ka taa u ta yɔli ni k'i kun da ni u ye yɔrɔ kan yɔrɔ min ni maa tɛ a dɔn fasiri a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn ko ko in i ka dɔn o kɛra a ɲɛfɔra a yɔrɔ sigibaaw yɛrɛ fɛ koyi fasiri a y'a yira k'a fɔ ko nka ko ni a ta k'a lajɛ fɛn min ye so ci turu kɔni hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ma da dabi kun bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko o ye dabi nɔ ye ko nin tɛ maa si ye fɛn min ye i ka dɔn banbanci dɔw ye banbanci ni olu bɛ kulu la kulu min ni olu murutilen bɛ ayiwa an ka jamana in cogoya min na u bɛ se ka nzole ani kɛlɛ kɛ k'o da maaw la ko o banbanci kulu dɔw ko olu de ka cɛdenw olu kɔni de ka baara o ye nin ye nka jamana ɲɛmaaw u bɛ wulikajɔ la cogoya min na fɛn min ye mɛri ani a denkɛ ye olu na se ka ye fasiri a y'a jira k'a fɔ ko i ka juru mana kɛ bama la n'i b'a dankan yɔrɔ dɔn i bɛ se k'i ka juru kani ko nin kɔni ye maa ye u y'u kun da i ka dɔn u ye mɛri ani a denkɛ u ye o ta k'u kun da ni u ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni maa tɛ a dɔn mun mɛ mun fasiri an y'a sama ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn min ye tbo ye ale ka eh, laseli don o bɔlen kɔfɛ hali bi an ka to kunnafoni kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana minisiri minisiri min ni ale ɲɛsin bɛ i ka dɔn jago koɲɛw olu ma ani ka taa se busew olu ka lafasaba tɔnkulu min bɛ yen ni o ye sɛndika ye u ni jamana gakɔrɔnama fasiri a y'a jira k'a fɔ ko u ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ min ni a bɛ tali kɛ sogo gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ o na se ka ɲɔngiri cogoya min na fasiri a ko i ka dɔn kunnafoni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn min ye zuwe kalo tile mugan ani fila nata ye ni o bɛ bɛn ntɛnɛn nata ma ko i ka dɔn sogow ko a sɔngɔ a na jigin kosɛbɛ fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana minisiri minisiri min ni ale ɲɛsin bɛ i ka dɔn jamana eh, jagokow ma jago sɔrɔ bosobaw ko ni o ye i ka dɔn muhamudu uldo mohamɛdi ye Fasiri y'a jira k'a fɔ i ka dɔn ani busew olu ka lafasaba tɔn min bɛ yen ni o ye sɛndika de buse ye ko u ye bɛnkan u ye bolonɔbila bɛnkan kɛ min ni o kɛra i ka dɔn tarata don zuwe kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani kelen ko o bɛnkan in kɔnɔna na a tɛ tali kɛ foyi kan fɛn min ye i ka dɔn sogow o bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na dɔ bɛ se ka bɔ o sɔngɔ la fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn ko bamakɔ ani kati ko n'i ye a ta k'a lajɛ fɛn min ye sogo bu ye ka taa se sogo koloma ma ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka bɛnkan in kɔnɔna na u bɛnnen kelen kan a jirala k'a fɔ ntɛnɛn don ni o ye zuwe kalo tile mugan eh, tan ani fila ye san ba fila ani mugan ani kelen jamana gakɔrɔnama ani i ka eh, jamana minisiri minisiri min ni ale ɲɛsin bɛ i ka dɔn jago koɲɛw ma ko ani busew u ye bɛnkan kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye i ka dɔn nin don kofɔlen ye nin don kofɔlen ye i ka dɔn ko dɔ na bɔ sogo o sɔngɔ la koyi nka k'a ɲini i ka dɔn misi fana faabaw fɛ u k'a lajɛ misi faa min ni a nafolo a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko dɔ ka bɔ o la i ka dɔn busew ye ka na o bila waa kɔnɔntɔn dɔrɔn na fasiri a y'a yira k'a fɔ ko o bɛnkan min ni o kɛra ni a lawaleyara k'o na kɛ ko ye ko min ni a bɛ bonya maaw ma kosɛbɛ a bɛ diya jamana kɔnɔdenw ye fasiri a y'a yira k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye i ka dɔn sogo koloma ye sogo koloma ko o kɔni o na taa i ka dɔn kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ o ye sogo koloma ye fasiri a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn sogo buma ye buma ko o n'a ta kɛmɛ duuru ani bi wɔɔrɔ la de ni a bɛ daminɛ ntɛnɛndon juillet kalo tile tan ani fila san ba fila ani mugan ani kelen maa min bolonɔ don o de ye agibu sogodogo ye min ni an y'a sama ka bɔ i ka dɔn le républicain kɔnɔna na o bɔlen kɔfɛ i n'a fɔ an ye a fɔ cogo min na fɛn min ye sanfɛ kalanmɔgɔw ye ni o ye i ka dɔn lɔkɔli kalanden karamɔgɔw ye ni i ka dɔn olu ka kalanyɔrɔba min bɛ an fɛ yan kucala ni o ye IFM ye IFM laadala ko la san o san u bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn ni ka o ta k'o ɲɛsin i ka dɔn u yɛrɛ ma ka nisɔndiyako caman kɛ o kɔnɔna na ni o ye journée culturelle ye Fasiri a y'a jira k'a fɔ ko nka ɲinan ta in a ma kɛ ten i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛrɛlen bɛ a dɔn cogo min na ka d'a kan fɛn min ye i ka dɔn kaburu ye o ɲɛsin bɛ i ka dɔn lɔkɔliso in ma waati min ni lɔkɔlidenw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka taa ɲɛfɔ u ka lɔkɔli ɲɛmaaw ye a kɔni a ko diyara u ye a bonyana u ma fasiri a y'a jira k'a fɔ labɛnw bɛɛ lajɛrɛlen i ka dɔn u kɛlen kɔfɛ ko o kɛ u m'a bila dagirinda la u wulila ka ɲɛsin i ka dɔn maa ma maa min ni ale lakodɔn bɛ kosɛbɛ ni o ye i ka dɔn ali useni kante ye banki min bɛ an fɛ kucala ni o ye BSIC ye ale ye o chef d'agence ye ka denfaya ta k'a di o ma Fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye baarakɛminɛn caman ye o dira u ma dabaw bɛ o la pɛliw bɛ o la fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma bawo bin a tun kɛn bɛ ka dankari kaburudo in na ayiwa ali useni ale tun bɛ kɛnɛ in kan joro madu ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛrɛlen ye u seko ani u damayira kɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo midi waati fɛn min kɔni ye kaburu ye u bɛ ka a lasaniya ka binw tigɛ ka bɔ a kan ka a yiriw ka olu labɛn janko an balima minnu dan bɛ ayiwa olu kana se ka degun sɔrɔ fasiri a y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra ko ye ko min ni a nisɔndiya a bonyana kosɛbɛ nka baara in yɛrɛ tile fila baara don ɔ o tile fila baara kɔnɔna na min bɛ ni o ma kɛ ayiwa ko o tɔ o na kɛ an ye nin sama ka bɔ andal media ale yɛrɛ cɛdenw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na kunnafoni min ni u nana di an ma o la an bɛ foli kɛ aw ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛrɛlen ko aw ni ce aw ni baraji andal media ale ka kunnafoni bulon kɛnɛ kan an b'a fɔ aw ye ko wasalamu alekum warahamatulayi wabarakatu